nwa bi Lagos na-aka agba mbọ ịsụ asụsụ ndị nọ n'ụlọ na-eme agba mbọ ịhụ na ha nwa na-asụkwa bekee anyị nọ mba ofesi na-agba mbọ ịhụ na anyị nwa na-asụ igbo nke bụ na anyị nwa bi mba ofesi na-enwe nkasi obi na wee ndị nọ n'ụlọ na-asụ anyị amaghị na ndị nọ n'ụlọ anaghị asụ so etu a ka igbo ji wee chọọ ikpochapụ e nwere research anyị mere wee chọpụta na owere nke a mere anyị ji wee pụta taa ihe ebe a nwatakịrị nọ from one year to ten years ụmụaka nọ from one year to ten years ada anụ igbo nya fọzi ịsụ ya asụ quote me onye ga-achalenji m bịa ka anyị mee challenge maka oge m bịara n'owere a gaa na nke nwanne m rahụ wee fụ na ụmụ ya ada anụ igbo m wee gbaa n'aka abịa m n'owere a na-eme gụrụ ụlọ ole m ga m kụọ aka n'ụlọ mmadụ kọwa onwe m buru oche m sị gị na ụmụ gị ọ na-asụ igbo ị jụọ ajụjụ a ọ dịka ị na-ekwu arụ ọ dịka i si n'ụwa ọzọ bịa ka na-akọ akụkọ igbo the expression m na-afụ n'ihu ndị mmadụ kee kwa nke wụ ụmụ gị ọ na-asụ Igbo ọ mgbe m bịa kọwazie kọwazie kọwa onye ahụ ewee rote na ọ rịghị ụzọ ka ọ na-agaghị ma ya ada na-asụrụ akụziri ụmụ ha Igbo e nwere ofu ajụjụ m na-ajụ nke enwebeghị onye sara m ya ajụjụ m na-ajụ bụ ị nwere ike ịgwa m ihe kpatara na ị da asụrụ nwa gị Igbo ajụjụ ahụ na-akụtụ nwaanyị ọbụla n'obi maka na ọ na-edo ha anya na enwero any single reason kpatara ha ji ha ada asụrụ ụmụ ha igbo m jụọ ị na-asụ bekee ọfụma a sị m ee ị na-asụ igbo ọfụma a sị m ee m sị kedụkwanụ ihe o jiri dị gị ka nwa gị sụwa igbo ọ ga-asụ bekee mana ka m jụọ ahụ enwere ihe uru dị iche bekee nwa na-aba ewezụga iji ya mee kpaa nkata ma onye ada asụ igbo gị na ya ewere ya kpaa nkata ma ọ bụ ị na-arụ ọrụ oyibo i were ya na-eme attend maka Lagos a anyị bi ị gaa n'office ndị yoruba nọ ị ma a bịa na ịgụ akwụkwọ ha ka anyị agụ office ha nọ ị ma nụ ya bekee mana ị bịakwute ha sọrọ gị ịsị danụ tupu ha na-asụrụ gị bekee to them bekee wụ a second language asụsụ ha ka ha mkpa ya nwa ka anyị ji wee sị mba ọ dị mma ka anyị bịazie n'ụlọ kwee kwa ka ọ ga-adasi ụda ike ka onye ọbụla nụ and ihe ọzọ mere egwu ji wee baa anyị ahụ shinne anyị ji wee gbara ọsọ lọtawa n'ụlọ a bụ na nyocha nke ndị United Nations nyochara n'ikpeazụ a na mbụ mbụ ha sị ọ fọrọ ogo iri abụọ na ise ka Igbo kpochapụ mana nke a bụzi na Igbo language because dịka cancer nwere stage 1 to 4 Igbo language nwere stage 1 to 11 o ji ekpochapụ na nyocha nke kịta gosiri na asụsụ Igbo nọzi na stage 8 out of the stage 11 of language extinction mụnwa na onwe m na-ekwu na o rugo stage 9 maka ka o si aga na Owere anyị nọ ihe ejizi azụ ahịa wụ oyibo ihe a na-asụ on the street wụ oyibo e nwere ọtụtụ ndị na-arụ aba ị gwa ha ha kwụrụ ọtọ sị na ọ bụ asị na ọ ma mfu m wee jụọ ha ị nọ na be gị mara na ọ ma mfu enwego ka i si wee gbagharịa mee nyocha ma na ọ ma mfu maka na mụnwa na onwe m emego nyocha ezigbo egwu na-atụ m egwu ewee baa m arụ ịgwa unu eziokwu ego niile m na-akpata n'ụwa m a bụ n'ihe a ka ọ na-aga oge ụfọdụ ana m ebewe akwa because amaghị m ma ego m ọ ga-eduruzikwe m ebe ọ ga-eru ọ dị ike chọọ ịgwụ m enwere ofu ajụjụ mmụọ m na-ajụ m na-eme ọ jụọ m ya bụ ajụjụ ma okpofu ma ihe niile na-eme m m kulie ọ na-akpọ m afa m bụ mmụọ m sị m Nneka ị ma na ọ bụrụ na asụsụ gị fuo enweghị ebe a ga-enwe in history that onye dịka gị gafere na the surface of this earth ọ sị m na asụsụ m fuo, it will never be in history that you ever existed as a human being. You ever walk the surface of this earth as a human being. ọ jụọ m ajụjụ ahụ ọ sị m kawa ahụ mebe onye ị ga-eme mgbe ị na-ekwukọtala ihe a ndị ọzọ ga-anụ wee tinye aka ịfụ na asụsụ n'ala unu lee anya unu ga-ahụ na ndị anyị kpọpụtara wụ ndị ụmụ nwaanyị ọ wụhụ big men ọ wụhụ politicians ka anyị kpọpụtara ebe a gịnị ka anyị ji wee tinye uchu anyị every community nọ n'Imo State dị represented here ụmụ nwaanyị ha nọ ebe a maka na anyị na-ekwu sị anyị mesịa mmemme nke a nke a wụ ihe ndị bekee na-akpọ scratching the surface ọrụ ka anyị just ibido dị ọrụ ebido maka anyị ga-eburu ozi ọma bubaa ya n'ime obodo anyị chọrọ ịreach the grassroots maka na achọpụtara m na kemgbe anyị nọ na Lagos na-eti mkpu ihe a for 5 years ọ mụtabeghị ọtụtụ mkpụrụ ị ma ihe o ji ga-amụta bụ ọtụtụ mkpụrụ na ebubeghị ozi ọma buruo ya na ndị kwesịkwara iburukwe ya na-aga ndị ọcha butere anyị ozi ọma na-esi ebe ha nọ zọpụ njem kpagharịa akpagharịa gwa ya ndị kwesịrị ịnụ ya ya ka ụmụ nwaanyị niile nọ ebe a si n'obodo dị iche iche ndị Aba ana m ekene ụnụ ka unu si wee rụọ ahụ unu ụka bịawa njem a ndị ụmụahịa nọ hịa ndị biko kọọranụ ndị aba ndị ụmụahịa na ndị si ebe dị iche iche kwuo maka ihi na asụsụ ha dị ha mkpa wee bịa ebe a ebe